nwata bulie nna ya elu eme gịnị afụli odu egbu nwoke nwata rie ihe o jiri mụrụ anya o lefu anya ọ dara ya ajụjụ nke a bụ ọkụkọ nyụọ arụ ala eme gịnị ala chụọ ya ọsọ ọ zatara ya ngwa mee nke ikpeazụ ajụjụ nke a bụ ọkụkọ meruo ala ya ebere na ebee n'elu ọ zatara ya chere chere ndewo daalụ ngwa metụ ya aka ọ dị mma ajụjụ gị bụ nwata rie ihe o jiri mụrụ anya gịnị eme o lefu anya ọ dara ya nwata rie ihe o jiri mụrụ anya ya rahụ ụra ọ bụ ya bụ ụsa ya ngwa metụ ya aka ọzọ ajụjụ gị bụ nwata bulie nna ya elu gịnị eme ngwongwo ayọchie ya anya ọ zatara ya ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya ngwa na-ewere ị zachago ọ fọrọ ofu na isi anya metụ ya aka ajụjụ gị bụ ijiji anaghị anụ ndụmọdụ na-eso dash ala n'ili ọ na-eso ozu ọ zatara ya ọ na-eso ozu ala n'ili ngwa na-ewere ndewo daalụ ọ metụ ya aka ọ dị mma ihe ajụjụ gị pụtara bụ nwata bulie nna ya elu eme gịnị afụli oju egbu nwoke mba enwetaghị ya enwetaghị ya ngwa meta ọzọ ajụjụ gị bụ ọgaranya rie nsị a sị na ọ bụ ebe ọ na-eme gịnị ngwa metụ nke atọ aka ka anyị mara ka ị ga-azata mma ihe ajụjụ gị pụtara bụ ọkụkọ ntị ike na-anụ ihe na ebee ite ofe ọ dị mma ngwa na-ewere ajụjụ ya bụ agbịsị gbaa otule o mee gịnị omenakwa ọ mụrụ akọ i nwetatiri ya obere ngwa na-ewere ngwa pịa ọzọ ajụjụ ya bụ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-eme gịnị nke ọ na-eri mba ọ dara nke a ọ dara nke a ngwa pịa ọzọ aha ajụjụ nke a bụ nwata rie awọ ọ sị na ọ maghị ya nwata rie awọ ọ jụọ anụ ọ bụ ya bụ ụsa ya metụ ya aka ọ dị mma ihe ajụjụ gị pụtara bụ ekwughị ekwu mere ọnụ ma anụghị anụ mere gịnị mere ntị ọ zatara ya anụghị anụ mere ntị ngwa metụ ya aka ọzọ Ee. ọ bụghị ya ajụjụ gị bụ ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya gịnị ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya gịnị ọ sị na ọ maghị ya ngwa nke atọ metụ ya aka ọ dị mma ajụjụ gị bụ ngwere gbawa ọsọ hapụ ukwu osisi gịnị emee ya ị sị na ngwere oge gị na-aga ka oge gị na-aga oge gị na-aga ọ sị na ọ maghị ya egbawa ọsọ hapụ ukwu osisi aka akpara ya ọ bụ ya bụ azịza ya bụ ajụjụ ọ dị mma unu ahụla ka ya bụ ihe siri wee gaa ọ ga-amasịkwa m ka i binyere anyị aka ma kesaa ya bụ ihe ejije nke ị na-ekiri ọ bụrụ na ị chọrọ ka a bịa na ngwuru gị bịa jụọ gị ajụjụ deere anyị ya n'okpuru ihe onyonyo gị dịka ị na-elele ya bụ ihe nkiri ngwa daalụ ka emesịanụ